ndaona video inayake pa tiktok ada inayake akubifa anthu amene tili kunja avala chi- chi- thewera kumutu akuti aliyense akapita kunja panopa ndi akatenga kamera ndikuyamba kupanga zimenezi hi guys Inuyo kumalawiko kuti mutenge mavisa amwene kuti mpange visa mpange chakuti amwene kupanga izi izi ngati inuyo ineyo basi ine napanga chakuti chakuti
koma magayi munthu amene amapanga zimene zija uje kaya ku- ku- kuuza amalawi kuti visa titenga bwanji sizoti ndi mbuzi iyayi ndi- ndiyambe kaye ndi ma basics mm. chifukwa makomenti muja munalinso makomenti onena kuti mmalawi aliyense akapita kunja amakhala amasanduka chani content creator okay ndiyambire pamenepopo choyamba ndichoti mmalawi ukatuluka kunja kunja kunoko kujambula pa video ine nditha kutenga kamera panopa kukalowa pakati pa chigulu ndikukamba nkhani zanga kumajambula anthu aja ndikupita kumsika chani palibe munthu amene atakalowerere kamera ija kuti watenga chilolezo uyu ndi chilolezo choti ndijambule unandipempha ase ase upanga chani kunja kunoko is freer like is more open anthu amapanga amakhala understanding ndiye ukabwera kunja kunoko is easy kuti munthu ukhale chani content creator for example ine ndinali content creator kuyambira kalekale kumalawiko Anthu amene amandidziwa ine kuyambira ku Poly ndinali ndi camera ine first year kumajambula social weekend ija. Mm. Number 2, kunoko data ndi yotchipa. Mm. Timayiwala zoti ka internet ndi yolipira chifukwa choti you can use it as much as you want. Ndiye inde anthu amene amakhala kunja amaoneka kwambiri pa social media chifukwa choti internet kunja kuno ndi yotchipa. Koma zimenezo ndizisiye kaye apo. Ndifuna ndikambe chimene Adawo anakamba zonena kuti munthu Ana amene anapita kunja ama, am, amakonda kuuza a Malawi katengedwe ka visa. Ndiye ndikukuuzeni a Malawi, kuli maiko ngati Philippines, the Philippines, eh? ma Filipino amwene anamangirira mm, mu New York muja akuti kuzipatala manesi panopa ndi ma Filipinos phwi ambirimbiri. Ma Filipinos olo ku Europe kuli maiko ena ake oti olo azimayi amene akukwatiwa ku, ku dziko limenelo eh, 80% ndi ochokera ku Philippines. Azungu akuti akutenga anthu kuchani? ku Philippines. Ma Filipino amwene amakhala ndi magulu amalowa live kuuzana ndi anzawo amwene mungayende bwanji eh, zikupezeka pakuti pakuti ndiye kuli fanzi ya ku India. Anthu a ku India amwene amatumiza kwawo 70 billion dollars plus, ma Nigerians amatumiza kwawo ma billions, ma Somalis amatumiza kwawo ma billions. Kuli malo ku America kuja ngati ku Minnesota eh, kuti ma Somalians anamangirira mpakana kuposa chani anthu amene amakhala kumeneko ma originals. Nde zikutheka bwanji? Chifukwa choti iwo aja they are tightly knit, amauzana ma tips amwene ma Indians aja ali ndi ma subreddit. Ma guy panopa ku England kwavuta, koma mutakalowereni ku Ireland hmm, mukachoka ku Ireland ko muyenda mwakuti. Ku Canada kuja kuli malo ngati ku Brampton kuti panopa kwazaza ma Indians akudutsa chani? Azungu. Why? Chifukwa choti ma guy aja amagawana ma tips amwene ama, amapushana, amakokana, amagawana. kumene ndili kunoko ineyo ku china kuli ma scholarship kuli ma university ambiri eti 10000 chakuti kuli ma scholarships oti malawi yonseyo anthu onse apanga graduate kuma university onse atha kubwera kunoko kuli ma scholarship amwene koma sabwera chifukwa chani chifukwa saziwa koma amwene kunoko ma pakistani anamangirira amakhala ndi magulu china scholarships ndi amagawana uku kwatuluka chani post, postdoc scholarship ma scholarships aja oti amakupasa zimamiliyoni kuti uzikangopanga research kumalawiko simukuziziwa chifukwa choti anthu sakugawana zinthu zija kanga ndi wamba basi kanga ndi munthu watenga kamera kumakuwuzani guys muyende mwakuti mwakuti dziko lathu ndi losauka in fact iweyo ngati nesi utha kupindulira malawi koposa utalowa new york utalowa england ndalama kumene kuja uzikapanga chani 20 dollars per hour ndi ndalama zambiri zimene uzakamanga manyumba forex chani chani ma- ma- imene timati chani ma remittances koma munthu wapanga izizi basi mwayamba kumu beef sanje chan nde ndikufuna ndizikuuzani kuti anzathu akumangirira misika kunjaku ifeyo amalawi anthu oti tim- ti- timakhala bwino ndi anthu kunja Su- ndi- ndi- ndipochepa kwambiri kumva zoti mmalawi watani wagwidwa ndi madrag kumva zoti mmalawi wamenya munthu kumva zoti mmalawi waba foni kunja eh? mwina ku joni ko chifukwa choti kumapita ndi zingelengele zomwe koma amalawi are generally timid Ndife anthu oti tikuyenera kutuluka kwambiri kunja. Anthu tikuyenera kukhala ndi reputation yonena kuti tiyeni tizibweretsa aMalawi kuno. Ku Japan panopa akuti kukusowa anthu ogwira ntchito mchani, mmasitolo, eh, ma manual labours, mmafactory, anthu akalamba kumeneko. Koma aMalawi, eh, loophole imene ilipo. Koma tingapite kumenekoko. Ku Japan kuli community ya aMalawi. Hmm? Ku New York kuli ma community uku ndi fanzi, uku kuli fanzi ya ku Tibet, uku kuli fanzi ya ku Mog- Mogadishu. uku kuli pakana New York ija ku Manhattan kuja Sina- of course sinapite ku America koma day and night ndikuwerenga nkhani zimenezi kuli ma community ma community amwene kumene kuja ndi anthu aku Tibet omwe ndikumakhala ndi community ndi kuti ndi chinthu china chaketu hmm? kuli kuli kuli kuli ma Vietnamese ma Vietnamese oti adani a America awo ma Chinese 5 million ali kuchani ku America koma ifeyo aMalawi na Kupita kumene kujako basi munthu kukuthandizani kuti muone ma scholarship achina Chevening awo or aku England. In fact it's, it is imperative kuti iweyo ngati watenga scholarship ija uyenera kupanga mentor anzako. Guys, ineyo SI ine ndinalemba mwakuti mwakuti mwakuti eh, kuti ndi ndi ndi ndimenye chani ndinalemba zako zoti ndipanga avoid zako zati ku interview kumakhala chakuchakuti it's normal ndipo ili- iyena khala the standard amene tili kunja amene tapanga zinthu taona zinthu let's teach our friends kuti kodi mafana anzathu angalayize bwanji koma inuyo mukaona kuti ife tikupanga chani tikumenya ma, ma vlog kunoku mukuona ngati kuti ah, basi tikuzipopa chani chani amene ku malawiku ati akupanga content akufuna azipanga ndalama chani amene pa youtube eh, youtube ya ine ili monetize tinaika ka video kena kana blow mwina 200 kuti mudziwe zoti iyayi 250 views 250,000 koma ndalama imene inali inatuluka ku youtube ndi 10 pounds mpakana panopa sindinaitenge ili, ili, ili ku account konko 10 pounds kutanthauza kuti inuyo amalawi olo muonere video ambiri kwa ambiri chotani hmm? munthu uja samampasa ndalama chifukwa choti maviews ochokera ku malawi samakhala andalama kwambiri chifukwa choti ku malawi iko samaonesa malonda ma views amene amapereka ndalama pa pa pa pa intaneti tu amafunika akhale aku chani aku America ndi ku maiko a a achumawa ndiye tikamapanga zinthu kunoko is just for fun tas tachoka ku ntchito tatopa pa lunch chani tikufuna tipange connect ndi ma Malawians koma mumaona ngati ah tikuzipopa chani mumazitenga nzeru iyayi zinanso ndi zakuti Munthu ukatuluka kunjatu umakhala kuti watsekuka maso koopsa. Kuli zinthu zambiri zoti ku Malawi ku umaona ngati kuti ndi za normal. Magetsi kuthima, magetsi kuthima people don't flinch. Madzi kutha ah, people don't flinch. Hmm? Zinyalala munsewu mbwe anthu kungotaya zinthu zi matewera za za- za ana mu Nsinja mu Zingwangwa anthu amaona ngati za za- za normal. Koma kunoko amene timakhala kuti look, ine ndimakhala manyumba ngati awo manyumba ngati awo deni imene ndikukhala ine panopa koma sindinaonepo chinya- kachinyalala kenake kumadabwa kuti mafanzi amakonza bwanji munsewu amene ku city imene ndimakhala kunoko kuli anthu angati 10 million 10 million koma kodi munsewu zimatheka bwanji kukhala olo ndi kachitsotso kena kake kabotolo ayi chifukwa chani ndiye umakhala kuno wabwera kunja kuno umaona ma systems amene akugwira ntchito umaona amene anzathu akupangira zinthu ndiye ukamagawira anthu zinthu umaona ngati kuti iweyo ukuzitenga onse iyaye hmm? koma ife tafika kumene ma systems akuti anthu akugwira munthu mzimayi amene kuvala bikini wakhala m'basi ali kunyanja palibe munthu woti chani womu Ih, amene ndi- ndi- ndikuyenda muchani muchitawi akathainga nake navala chikabudulo ndi chinalowa i had a wedgie mazina ake sindiziwa Eh, koma ndi kabudulo ndawa mudi yatu basi kukuwizana mzimayi ndekuti akamayenda mmakwalalamu ndekuti mumkuwakuwa shit like that doesn't exist kunja wamva ndiye olo amalawiwo akabwera kunja olo akhale chigawenga cha mtundu wanji they behave accordingly kunoko chifukwa choti society ikupanga sipera nde tikamagawa tinzeru eh guys taona kunoko chi- chimbuzi chichi chanje Hmm, amaona ngati kuti vayiwa wa usiru chachani umazitenga kodi umazitenga wanzeru malawi yonse iyaye sizoti ife ndife anzeru si- sizoti ife ndife unique komanso take care mukamabhifa anthu amene ali kunjawo amene ma- akugawirani matips chifukwa choti anzathu amene akugaya ngi- akugaya ngini tanena kuti ku canada ija panopa amwenye si nawo mmatimati ma indians mapakistan akulowa kumene kujako ma pakistan akubwera ku china kuzalanda chani ma scholarship ife tikupanga chani basi phwi chonje eh phwi chonje kukakhala interview amene pansi chonje zikuchita kupondana anthu mpaka nakumwalira stampede koma anthu akugayirana ma tips kuti mungatuluke bwanji kunja muona ngati zitsiru muyamba kuwa beef ah, anthu akunja amazitenga chako anthu akunja amaz iyaye iyaye it should be like that and it should be more common it should be more prevalent it should be like that that should be the standard it should be the norm wamva it should be a feature not a bug koma malawi hmm? kaya ndi nsanje kaya ndi chani Ku- kukhala kunja is not unique despite kuti sizoti aliyense angatuluke kunja siku kunja kwina sikuchona Eh, siungangonyamuka iwe ndi license ndi chani basi kuti ndikulowa kuti ndikukakhala ku- ndikukakhala kuchani ku- ku- ku germany or ku- or ku china Hmm? it takes it takes some extra capabilities right granted it's not unique tinabwera kunoko we struggling anthu tikuvutika kusunga ndalama tani eh koma tikamakugayirani ma tips or makuuzani tima tima tima tima tima situation pa ground kumene tikukhala or tikamakukuuzani kuti guys pangani apply mwakuti mwakuti zinthu zima visa wa chani chani sizoti ndikuzipopa or kuzi- kuzitani yeah anzathu eh, akupanga konka mm, ma remittances amene akutumiza india the philippines nigeria somalia amalida amalida ndalama kukhala ku- ndi eritrea ndalama zimene amatumiza anthu akunja kumalera forex ya dziko ifeyo so we can do it kunena kuti ife tizipanga specialize chani in remittances anthu aja ku- ku- kuwaphunzitsa basi atuluke atuluke atuluke ma indians amene amatuluka ndi ma certificate afeki omwewo Hmm. kumakamanga maziko kunjako ase mpakana tsiku linake kuzakhala chani indian american amene azakhale president chifukwa choti amalowa pang'ono pang'ono kusaka kumene kuli kwabwino kuti malawi kukhala ku malawi sizoti tinafika iyayi anthu ife tinachokera kutali eh anthu ena amanena kuti tinachokera as far as timbuktu ku Mali uko hmm? tachoka kumene kuko tathawira ti- ti- ti- ku congo tafika ku tanzania mpaka tazafika ku malawi we as, a- as humans we have always moved kulandi kusatira kumene kuli chani kuli green pasture ndi kumalawi kutafika kumalawiko ndi dziko loti silimaina khala tikanadziwa bwezi titapita ku joni tikanadziwa bwezi tita- titalowa ku north africa koma tinakhala pa malawiko panopa we are in one of the world's poorest countries kutuluka sikulakwisa iyayi utha kukhala pa ground kumakapanga business utha kukhala pa ground kumatukula dziko utha kukhala pa ground kumapanga zinthu koma kutulukaso as long as mtima wako uli ku malawi you can still help the country mwamva anthu amene ali kunoko ku china kunoko fans kupanga business anthu oti ali kunoko kale Hmm. ndizoyipa zimenezi and then ku malawiko tachulukana eh? apapa chochi mmene ikuchokera dpp yu mmene ikuchokera dpp yu kulowa mcp mcp ija ndikuti vice versa mmene ikuchokera mcp kulowa dpp Adi- asi mcp anali ndi achibale awo akubanja la kamuzu anzawo akubanja la kamuzu cha cha cha you know the, the whole the whole enchilada eh? kubwera dpp dpp mmene inaliko kale or kunoko ku beijing ku Beijing ku embassy kuja kunali abale awo andani akubanja la Mutharika panopa ndikuti zichitikaso zimene zija nde ma opportunities pa Malawi paja ndikuti they they are ali mmanja mwa anthu ochepa anthu akupangira ndi omwe omwewo kutuluka is an option anthu ambiri amatuluka ku Joni mwamva ime anthu aku Joni onse aja akanakhala ku Malawi kuja bwezi kukuchitika zinthu hmm? bwezi kukuchitika zinthu I know kuti akuyenera kupanga innovate pa ground koma chifukwa choti pa ground ma, ma, ma politicians sakupanga enable ma conducive environment oti anthu azipanga chani azipanga thrive chifukwa chake anthu akutuluka kutuluka sikulakwisa ndi kukondabe dziko and you can do more by going out dear be thankful osamabifa anthu chifukwa choti inuyo kaya you're stuck malawi cheers this is modern baya ndimakonda kupanga tima analysis ndi tima critique tambiri tangati timeneti ndiye like this video share and